Kedu afa gị? Chigozie Ezugwu. Gịnị ka ị na-eme ebe a taa?
Abịa m maka ejije a na-eme n'Igbo Amaka.
Ke ndị bụ ndị Igbo Amaka?
Ndị Igbo Amaka bụ otu ejije nwere ofu obi na-asụ asụsụ n'asụsụ Igbo. Ọ ihe eji mara ha. Na-emekwa ihe egwu ebe ọbụla ha jere. ha na- ha na-eme ihe eji mara ndị igbo gịnị mere i ji banye sị na ị chọrọ ịbụ otu n'ime ndị Igbo amaka Um,
ihe mere bụ na mụnwa na onwe m bụ onye igbo and ana m alike ịdị na-asụ igbo ejego m ọtụtụ obodo dị iche iche ma n'ugwu ma n'ana ndị yoruba lukwa ebe a afụ otu ha si asụ asụsụ be ha ma otu ndị awụsa si asụkwa asụsụ be ha m wee sị na ihe a ya-amasị m ka m soro n'otu ndị igbo amaka so na-asụsi asụsụ igbo ike kemgbe ị banyere n'otu ndị igbo amaka kee ka i si mata ha
Mm, o tekwena aka mana ezigbote ọyị m bụ onye maziri m fa m wee soro ya bịaba maka a sị na a tụọrọ ofeke o fee isi n'ọhịa a tụkwara ọmara ọ marụ m wee sị ka m bịa ka m marụ
Kee afa ezigbote ọyị gị a kee ebe ọ nọ ma kee ebe ọ nọ kee onye ebe ọ bụ kee ebe ọ nọ afa ya bụ Obinna Emeyisi onye Adazi-Ani kemgbe ị banyere n'Igbo Amaka kee ife ị nwere ike ịgwa ndị mmadụ maka ya
kemgbe m bakwuru ya n'eziokwu ịsụ igbo na-atọ m ezigbote ụtọ agwakwana m ụfọdụ otu ndị maọbụ ịbụọ ndị nke m kwa ndị bụ ndị ọyị m ka ha bata ka ha bịa soro fụ ihe dị iche n'egbe na egbe na asụsụ igbo atọka kemgbe ị banyere ha ime ejije maọbụ ịgba egwu o nwena nke i so ha wee mee ka ị ga-agwa anyị maka ya
ee nke m sogo na n'ime ya bụ gịnị bụ aha gị kee ife ị ga-agwa kee ife ị na-agwa ọhaneze na-ege ntị tata gbasalụ Igbo Amaka Productions na eh, omenala Igbo nakwa ndị Igbo niile kee ihe ị nwere ike ikwu maka ya um,
ihe m nwere ike ikwu na ya bụ na ka m si kwu na mbụ na asụsụ Igbo amaka onweghị onye awụsa kịtaa gị na ya na-ekwu okwu onye awụsa ibe wee bịakwute ya ọ sị ka gị na ya kwuwe ka ọ ya-ahapụ gị ọ ya-akụpụ gị n'akụkụ soro onye be ha gbagoro ya daghọtazi ihe ha na-akọ ncha otu aha ka ọ dịkwa ndị yoruba gị na onye yoruba na-ekwukọ ihe kịta nwanne nwoke ma ọ bụ nwanne nwaanyị bịa ha na o nwezi asụsụ ọzọ ha na-asụ ya abụha asụsụ be ha ya mere m nwa na onwe m ji wee laịkịkwa ka ndị nke m kwa bụkwa ndị igbo ka anyị na-asụ igbo anyị na-asụsi ya ike na igbo amaka
o nwere okwu agbamume ị na-enye ndị na-ahụ maka ihe a na-eme okwu agbamume ị na-enye ha
okwu m nwere ike ịgwa ha bụ na ọ na-adịkwanụ mma onye nọhasịa ọ kpọọ onwe ya oku jụọ onwe ya ajụjụ ihe ọ sọkwara ihe niile ya na-eme asụsụ Igbo aya-anwụ nata na a na-eme elu na a na-eme ala o nweghị ebe ọ ya-abụ i jee n'ụwa niile a ka ị hapụ ịfụ onye igbo obodo ọbụla ndị igbo anọghọ ma na ya bụ obodo enweghị isi achọrọ m onye ọbụla ma onye elu ma onye ala ị bụrụ ha na onye igbo na-egosi ihe i ji bụrụ onye igbo na-asụ asụsụ igbo na igbo amaka ụjọ atụzina gị ebe ọbụla ị nọ sụba asụsụ igbo kekwanụ ihe ị na-agwa ndị na-achọ ebe ha ga-aba ga na-eme ejije Um, onye ọbụla na-achọ ime ejije igbo ya wụrụ ọsọ gbarataba n'ala Igbo ebe Anambra steeti ị bịa ha na anyị nọ n'ịntanetị anyị nọ everywhere now ị bata ha na jụọ ese baa n'ịntanetị gị taịpụọ Igbo Amaka ị ya-afụ akara ị ya-eji nweta ha ị kpọzie onye isi a kọwara gị usoro n'usoro ihe e ji wee banye kee ebe ị chọrọ ka ị fụ onwe gị n'ọdịnihu na Igbo Amaka Productions um, hmm, n'ike nke eze ukwu ana m atụnyekwa anya ka m fụ onwe m n'ebe dị elu a gụba ndị na-eme ihe ejije Igbo ka m soro na ndị a ya-agụ ka ha hapụ ịsị na onye a mekatara kwụsị or na o mekatara daghachi ya azụ n'ihe gbasara ejije igbo so ana m enego onwe m anya ka a na-afụ n'ọdịnihu ihe ọbụla a na-ekwu okwu okwu igbo ka a na-afụtụ m na ya
daalụ nne anyị kere ka ga ị sị na aha gị bụ sedo Chigozie Ezeugwu onye ebee ka ị bụ
abụ onye Enugu steeti abụ m onye Ovoko Igbo Eze South Local Government daalụ nne